longoyambirapo chabe kuti zinthu boma liziyenda bwinobwino lisayime iyayi pamenepo ndikha ndiyankha funso la lakuti mwina mzimayi palibepo komanso muone anthu amene a- a- a- eh, a- a- a- a- apangidwa appoint muona kuti akuchokera zigawo zosiyanasiyana Eh, eh, kandi a Ndachayima amakamba zakuti apena akuteroko ndekuti ngati akupanga kuchokera kumpoto kuzikhala kuti anthu akumpoto udzayang'anira tinene kuti iyayi tisamakhale ndi maganizo amene mindset imeneyi tiyisinthe e, ngakhale utachokera kwina kulikonseko ngati akupatsa kuti iwe ndi inspector general iweyo ntchito yako now uh, rise above regionalism rise above politics iweyo no ntchito yako ndiyoyang'anirano yoserva amalawi onse chimodzimodzi ngati uli vice president kaya kuchokera ku South- northern region kaya kuchokera ku ku central region ntchito yako ndi yoserva amalawi kaya ndiwe minister kaya akupatsa minister ngati mmene amakambira kuti a mini- a Gangata ndipo nda- ndiwapangire congratulate a Gangata ndi onse amene apangidwa appoint kuti ngati uli minister of state ntchito yako siyoti popeza kuti wasankhidwa kuchoka ku central region ndekuti uzikhala nokuyang'ana ku central region kokhakokhako ayi ntchito yako tsopano yafika pakuti no uyang'anire amalawi onse timati titero kuti izizo ndi zimene no zikuchokera ku dpp philosophy yathu mindset yathu yakuti pamene tikukhala tonse amalawi tikulowa mmenemo koma tikalowa mmenemo tikukagwira ntchito yakuti no tikukaserva amalawi uli ngati mpira ule ma player atomasewera namba 7 namba 8 mwina wina selection mukamamva kuti apa mu national team ena amachokera uku ena amachokera uku. koma tonsefe ndife amalawi tikufuna kuti malawi akakhale wabwino titengenso chimodzimodzi kundaleko kuti pamene walowa mkati mu ground limene ukaserva amalawi mavundi ndimalize choncho kuyankhula kwake chabwino tathokoza kwambiri kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino analankhula loweruka lapitali kuti tikuyenereka kubwera pamodzi ngati amalawi tigwirizane akuti dzikoli ndi la mmalawi wina aliyense komanso amati Zoona. tikhale anthu olimbikira kuti malawiyu asinthedi nde timafuna tidziwe kuti potengera ndi nkhani za ndale mmene zikuyendera mdziko muno zithekadi kuti mtsogoleri wa dziko lino lino chipani cha dpp chibweretse anthu onse pamodzi kugwira ntchito limodzi posatengera kuti uyu ndi wachigawo chanji uyu amachokera ku chipani chanji uyu amachita zotani zithekadi kapena ndi mawu okha ongolankhula mmene amachitira atsogoleri ena onse mbuyomu tiyambe ndinu a Namalomba ndithokoze chifukwa cha funso limenelo tangomaliza nkhani ya kusankhidwa kwa atsogoleri pamenepo mukafunsa funso limenelo yankho lake lili eh, kasankhidwe ka atsogoleri amene angosankhidwa pa mmalawi aliyense mmenemu kuchokera kaya kumpoto ku central region kaya ndi ku southern region ku eastern region eh, a, a, a, ako army army general kumene koko a- ajafu ndi akuchokera ku mangochi nde tikatengera kuti ino kuti dziko linolo tonse tikhalira pamodzi mmene mukufunsamu kuyankha kwake chitsimikizo chake ndi chakuti mmene mwaonera kabineti imene yangotulukayo kuyamba kumeneko ndi zotheka amalawi kusiya ndale poteropo tiona umphawi wathu ndipo ichicho nchimene aprofesa arthur peter mutharika ndi boma lawo achitsimikizira kuti ndi ndipo zisintha chifukwa ananena kuti zisinthatu zinthu ndipo zinthu zikusintha mmene timakhalira kale kumapangana kumapanga mwina kayendetsedwe ka dziko kokondera zimenezo ulendo uno komano kulibe funso langa ndilokuti mukwanitsa kubweretsa pamodzi anthu sinanga tinaona kuti loweruka lijanso ena amati yayi atikaniza kuti tisapite nde timafuna tidziwe kuti mukwanitsadi ah, ngati chipani cha dpp kubweretsa anthu onse pamodzi kodi mukamati kukwanitsa tandifotokozera bwino mukwanitsa ka- kwa- kwabweretsa kwake kwa mtundu wanji chifukwa ine mene ife mmene tikuonera ife ndikugwirira ntchito pamodzi Mhm. ngati munthu ali ku opposition kaya ndi wa malawi congress party kaya wa chipani china chake kumene kujaso nayenso ali ndi gawo akapita ku nyumba ya malamulo uja amaperekanso timati checks and balances amene uja mpatseni mpata muloleni adzipereka ma checks and balances aliyense sangakhale mbali yolamula sizingatheke yayi nde mukati ino ti- tibweretsa aliyense pamodzi kwabweretsa kwake nkutera kuti tonsefe tikugwirizana kuti dziko lathu lili ndi mavuto kuli njala kuli kusowa forex ti nanga titani Mhm. nde akuboma agwire ntchito yawo aku opposition agwire ntchito yawo amabungwe agwire ntchito yawo aku polisi agwire ntchito yawo a acb agwire ntchito yawo izizono nde kubweretsa pamodzi nde Mhm. tikati tikwanisa ife tikukhulupirira kuti tikwanisa chifukwa mtsogoleri wathuyo ngwa experience si he's a professor sikuti ndi munthu wamba yayi ndi wa Chabwino. experience komanso ntchito imene anagwirapo kale komanso Chabwino. tili ndi history ya kagwiridwe ntchito ka ntchito ngati imene chabwino taku- ta- tamva anamalomba takumvani wanangwa Yeah. ukhoza kulankhulapo zotani mmene alankhulira ndithu anamalomba pa nkhani imeneyoyo ndithu yo, yo, ya unity and hard work kubweretsa ndithu amalawi onse pamodzi Yeah. no um, ndamvetsetsa anamalombawo makamaka iwo achilimika kuti yayi aliyense amene ali malawi muno ali ndi gawo kaya ali kotsutsa kaya ali mbali iti kaya ali mboma kaya ali private ali ndi gawo loti agwirepo kuti dziko kubwera pamodzi kukhoza kutheka ngati tikulolerana kaya wina ali mbali ina kapena ali zimene democracy imafuna Panali manong'onong'o amene unanena apa kuti kodi ndi zoona kuti ah, mwina umanena kuti ndi, ah, ma- umatengera amene manong'onong'o analipo kuti mtsogoleri amene wangochoka pa mpandoyo a Lazarus Chakwera kumwambo olumbiritsako kunalibeko komano tinaonanso kalata imene imazungulira kusonyeza kuti akuti iwo kufu- ku- akubwerako amafuna koma khala ngati kuti anachita kuchotsedwapo pa ndandanda program. kuti yayi awa asakhalepo pa ndandandawo nkhani imeneyi tikuyilimbikira fwa chani timafuna timvetsese chifukwa ndi chinthu chimodzi chikanakhala pa chingerezi ngati symbol eti uh, mwina zikanakhala zoonetsera pamodzi kuti tsopano tayambadi kulolerana Anthuwa tikubwera agwira ntchito pamodzi imodzi, akhoza aliyense kugwira pa mbuto ntchito imodzi. yake. sikuti aziyendesa nawo komalo komano akhoza kukhala pa ngati mmene tinaona kumene kuja kunali a Bakili Muluzi Mm. kunali a joyce banda amene anakhalapo mtsogoleri komano akupuma chimodzimodzi achakwerawo ndi opuma pakali pano so kukhalako sichikanakhala chinthu cholakwika kodi anachotsedwadi ngati anachotsedwa zolinga zake zinali chani mwina pakhoza kukhala zifukwa zokwanira zimene anthu akufuna Chabwino. amvetsetse Um, uh, posachedwa pompa tikhale tikulankhula ndi atolankhani athu ndikuona wezi apa lirede komanso jason kuchokera ku zomba ndimafuna ndipemphe a technical kuti mungompanganso add jason kuti tilankhule nawo limodzi tikayamba kuyankhula ndi wezi apa a Namalomba timafuna muyambe kaye mwayankha funso ili mwamsangamsanga ili uh, Wanangwa watchula pano nanenso ndinatchula kuti akuti uh, uh, achakwera anachosedwa ndithu pa programu yachiwiri yomaliza imene inatuluka pa mwambo wa Saturday mutha kuyankhulapo zotani ndiyankhe kuti kuchokera kwa president president his excellency professor arthur Mutharika anafunitsitsa kuti achakwerawo atabwera ndithu ngati mtsogoleri woti akutuluka iwowo akulowa ndipo komiti imene imayendetsa zimenezi inatenga chiganizo chimenechi koma nkhani ino inafika pakuti atafika no ku- kwa achakwerawo ku timuko kuti kodi tsopano akabwera e, kodi mupanga guarantee security kapena safety kuti anthu kumastandi kapena sangapange chipongwe kuwawowoza ndi nkhani imene inakhala ngati yovuta ku organizing committee kuti tsopano pamenepo anthuwa sunganene kuti unena kuti uwaletsa kapena tingaletse bwanji chifukwa anthu aja mchigulugulu ndiponso inu amene munapita kumene kuja mumaona mmene amapangira ena kumayimba zinyimbo ena kumatani e, mapurezidenti ena akamabwera kuma- kumachemerera kumatani nde kodi akabwera i- zizakhala bwanji nde funso limenelo linavuta ndithu kuti no ku organizing committee ko a- a- atsindike kuti yayi anthu amenewa kuti no tingathe kwati kwa- kwapanga control ndeno itapita nkhaniyo itapita kumeneko kubomako ndi pamene amanena kuti yayi the best is kuti no asabwere nchifukwa chake akubomawo anatulutsa program tinene chonchi mind you program imeneyitu ndi program ya boma si program ya kuchipani ya aboma ndi amene amayendetsa eh, program imeneyi ndiye kuboma komweko anapanga chiganizo ku ofesi komweko kwa a Colleen Zambako anapanga chiganizo kuti ya imene zililimu ndiye kuti a president amene akutuluka a Chakwera asabwere komano sikunena sikutanthauza kuti ndimafuna nditsindike penapo kuti ifeyo kapena a president His Excellency professor ana sana so analibe ku- chidwi kuya- choti kuyankha angapenane.
mwachindunji a dpp simunaletse a president kuti a- a- a president akale kuti asabwere kumwambo sitinaletse mpang'ong'ono pomwe programu iyi munalembanso mukufuna mutiuze kuti sinu si ifeso amene tinalemba program imene Chaima wangoyimva nkhanizi iya nkhani imene ndayimva ineyo ndatho- Are you convinced?
Ayi, kwambiri ndathokoza a Namalomba makamaka ah, chimene akamba pano a Namalomba inenso ndimachiganizira nkhani ya kuti kodi kukanakhala zotani a Bakili Muluzi anachoka pa mpando ndi kalekale a joyce banda ndi kalekale anali nzofooka zawo koma mwina pano anthu pang'ono anakhala ngati anaziiwala mwinadi kukanavuta chifukwa kwa amene amazungulira stadium ija akhoza kuona kuti nyimbo ngati za chinyozo kwa amene akutuluka kumene a Chakwera zinaliko ngakhale iwo kunalibe ndiye mwinadi akanati atulukira nkuthekadi kuti nkhani ya chitozocho chikanakhala chachikulu kwambiri mwina pena pake ndikumvetsetsadi kukhala ngati mwina kanalibebe kachiganizo kabwino kwa ineyo mmene ndikuonera kuti asabwere i think kanali kachiganizo kabwino mwina kukanatha kukhala ngati chipwirikiti ndiye pamaso pa alendo kuti tizioneka ngati kaya pamaso alendo a maiko ena kuti tizioneka tikulozana za- chabwino komabe Ti- tilankhulanenso ndi tikhoza kupeza a njira George kutsogoloko Chaima, kuti nkhani imeneyi. tikhoza kuziyimitsa Tili- motani tili ndi zimene nkhani zambiri Wezi Gausi wadzuka bwanji ku lilongwe ndadzuka bwino kaya iwe
inetu ndadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko pa nkhani tikukambirana tsiku la lero
inetu kuno ndili ndi munthu mmodzi amene ndikufuna kuti ticheze amene akuyenera kuti amene walola kuti ticheze mtsiku la lero ndi amene akhale akudzifotokoza dzina komanso tikhale ndi- ndikhale ndikumfunsa mafunso kuti azitha kuyankha tikudziweni dzina Mm, ine dzina ine ndi james bandawe kuno ku 23 pa msika nkhani yetu tokambirana pano ndi yokhudza zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino a Arthur Peter Mutharika pamene amalumbiritsidwa ku stadium kumeneko mumzinda wa blantyre inuyo speech imene anayankhula a Arthur Peter Mutharika munayiona bwanji ine kupeza mawu ndi mawu koma ife tikufuna zinthu ayankhula zija nzabwinobwino ndithu zokonza malawi komano kuyankhula ndi kuyankhula chabe anthu tikufuna action bwinobwino pa ground kuti zikuti bwanji mafuta azipezeka eh, muzipatala mankhwala akhalemo polisi ipezeke ife zomwe tikufuna speech-yo of course speech ndiyabwinobe koma speech kwenikweni ilibe kanthu koma tikufuna action kwenikweni
mukati mukufuna action mukufuna kuti a president apange zinthu zotani anthu owazungulira akhale otani ndi zinthu ziti zimene inuyo monga achinyamataso mwina mungadakonda kunena kuti a president aziikebe patsogolo pamene akufuna kuti akwaniritse masomphenya awo a dziko lino ndi mene anafotokoze Mm, pali zinthu zambiri monga ngati choyamba kalembedwe ka ntchito osamangolemba ntchito anthu akuchipani chifoti ndiwo akulamulira basa zingoika pa anthu akuchipani funika ntchito kumalemba anthu omwe ali ndi kuyenera kuti angathe kugwira ntchito ali ndi zoyenereza ntchito osamangopereka kwa anthu kuti ndi achipani ayi nafenso achinyamata timafunakonso ngongole zija zitipezekonso za mifizi wa boma lathali nalonso limangopereka kwa anyamata awo nde izi zikapitirira ndekuti palibe chomwe chikuchitika pa nkhani yokhala bwino umodzi ngati amalawi anatsindika kuti iwo sakusungira mangawa iyayi tiyeni tikhaleni dziko lino ka wina ndi wa dpp wina ndi wa utm wina ka ndi wa chani tikhale bwino bwino mwa umodzi ndi bata nde mukuona kuti zimenezi ndi zabwino Mm, zimenezi ndi zabwino kwambiri zedi zabwino kwambiri chifukwa zimenezo zomwe zimamanga malawi chifukwa zipani zinachita kutipeza koma poyamba tinali malawi nde sizingatipangise zoti anthu fe ti- tizikhala ngati tikukangana ayi point imene ija inali yabwino ndathokoza kwambiri mwina mtsukhani mawu omaliza mawu omaliza ndingoti congrats apule mwawina
zikomo mmenemotu ndimene ndachezera ndi amene amene ndapeza pa msika wa ku 23 ndathokoza kwambiri wezzie gausi
zikomo jason malowa wadzuka bwanji kuzombako uli kuzomba koma iwe chifukwa ati umakonda kuyendayendatu kuti iyayi pano ndili kumangochi pano ndili kwakuti
iya ndili kuzomba ndipo tikuyankhula mawa uno kuchokera pa pa, pa dc pamene takumana ndi abambo awiri ayikira ndemanga pa nkhani imeneyi kuti kodi zimene anayankhula president mtsogoleri wa dziko lino a peter mutharika azimva bwanji choyamba dzina lanu ndi kumene mumakhala ine emmanuel dala kuno kuzomba ndimakhala ku chinamwali mm. Eh, ayankhula mtsogoleri wa dziko lino peter mutharika mwazimva bwanji nanga zakupatsani chiyembekezo chimene mumayembekezera
Ah, zomwe anayankhula mtsogoleri wathu peter mutharika tinazimva komanso zinatigwira mtima koma tsopano ifeyo panopo tilipo kuti tikuyembekeza kuti pa zimene analankhulazo kuti zichitikadi poti nthawi zina andalewa amatheka kungonena choncho pamaso koma zinthu osata osachitika kuti pamene pamene zikuonekera mumene amayankhulira muja si si- si khumbo lawo limene zikuoneka kuti ndi khumbo lawo zikuoneka kuti ndi khumbo lawo limenelo eh ndiye inu chiyembekezo chanu ndi chotani ndiyeno ah, koma ifeyo apapa tili okayikabe tilibe chiyembekezo china chilichonse chifukwa sinanga zinthu sizinachitike izo ndizongolankhula zichitike kaye dzina liti chitike ka emmanuel mdala tathokoza kwambiri emmanuel mdala tiyankhulenso ndi abambo awo otsiriza dzina ndi kumene mmakhala ine ndi stephen emmanuel makatanje ndimakhala kuchinamwali kwa sogoja koma pano ndili mtawoni Mm, uthenga umene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika mwaumva bwanji uthenga uwu ife amalawi monga tisamala okhudzidwa taulandira komano tili ndi chiyembekezo kunena kuti kumene zimene zichitikadi chifukwa pa manifesto amene ankayankhula ulo nthawi ya kampeni number first yawo inali yonena kuti njala ndi yani ndi mm, katangale mboma mwachuluka kwambiri ndiyeno ndikudabwitsa chonena kunena kuti kodi katangale so katangale anayambika pa kanthawi chipani chawo chomwechonso munali yani munali katangale kodi ayamba kuwamanga amene achipani momo kapena ayambira omwe a mcp omwe chimene chikundidabwitsa ndi chimene chonena kuti kodi apa katangale amene ayenda motani apa kwapo so manifesto awo ndi ndiomveka kwambiri kunena kuti apapo afuna tani atachoka katangale ndi katangale ndi kuti dziko la malawi lilongosoka kwambiri chabwino kotero kuti chimene muyembekezera inuyo ndi chotani chimene tikuyembekeza chonena kuti mm, ayambe kutani kufukula ka- katangale kunena kuti atani a- aonekere pambalambanda amene achita katangale ndi atani a- aoneke kunena kuti anthu awo ndi otani komanso chachikulu nchonena kuti imene aonjeza onera kuti onera kunkhani ya njala imene the first komera atayamba kukonza zinthu ngati zimene zozoezi kuona kuti muziko la malawi litambasuka kwambiri ah tathokoza kwambiri dzina lija mwati emmanuel makatanje kwa sogoja zikomo kwambiri eh atitero tisapite patali kwambiri ayi chabwino ndathokoza kwambiri jason malowa kuchokera ku zomba zikomo kwambiri zikomo um, ndikukhulupiranso kuti Moti a Namalomba komanso a George Chaima mwamva mene alankhulira anthu ndithu komano chifukwa cha nthawi apa mwamsangamsanga ndimafuna ndipite ku nkhani ina imene mtsogoleri wa dziko lino anakhazikikapo kwambiri nkhani yokhudzana ndi kuthana ndi katangale komanso anachenjeza anthu akuchipani amene amakonzekera kuti boma lathu likalowa ndiye kuti tidyapo ndi nthawi yathu nafenso tidyepo ndipo anachenjeza kuti never say i never warned you anachita kunena ndithu mokhazikika choncho a george chaima nkhani imeneyiyi mukuiona bwanji kumbali ya kuthana ndi katangale komanso anthu andale amene amafuna kuti adyepo komanso mukamayankha ndimafuna mphatikizepo kuti ambiri amene mwina pano tikukamba ali ku chipani cha dpp akuluakulu kutsogoloko ali ndi ma bail mthumbatu kuti kodi nkhani imeneyi athana nayo bwanji anamalomba tiucheza nawo pakadali panowa nawonso ali ndi bail yawo mthumba akumalankhula ali ndi bail yawo mthumba kuti nkhani imeneyi athana nayo bwanji tiyambe kumene kwa george chaima a george chaima zikuoneka ngati pala- palainipa a george chaima atithawa koma mwina wanangwa atayamba asanayankhe anamalomba kuti nkhani imeneyi athana nayo bwanji amu- a- a- amutharika ndi boma lawo yeah, um, ndayamikira kayankhulidwe ka amutharika makamaka pa nkhani yokhuza yokhuza amene ayendetsere dziko lino imodzi fundo imene anayimapo ndi imeneyi ndi yoti iwo athana ndi katangale ndipo sakufuna kuonanso kuti aliyense amene ali mboma mwawo akhale mmodzi mwa otenga nawo gawo pa nkhani yosokoneza chuma cha boma um, anatsindika ndikukumbuka kuti tione boma boma kuti boma si la dpp boma si la munthu koma boma ndi amalawi kufuna kutsimikiza kuti cholinga chawo ndi kuti amalawi titukukire limodzi osati anthu ena awiri atatu ndi amene atukuke komano tibwerere ku nkhani imene wandifunsa yoti kodi katangale yoti atheka ndinanenanso mbuyomu kuti ah poti pakamwa podya za mchere nthawi zina pamangolankhula chimene chimavuta ndi choti koma mmayankhula atu kuti ali serious apo tayamba pakamwa pakamwa Kuti, ah, ah, no- pakozonena nonse okuti ti- ti- ti- tilidyera tilidyera never say i never warned you Yeah, And ana- I ana- quote, anatsindikadi eh, komano nkhani ndiyoti chimene chimavuta nthawi zina mwina pachiyewa amati khoswe mudziwa akakhala pa mkhate kuti umugende no ukhoza kuswa mkhate ndiye upanga bwanji chifukwa nthawi zina amene amakapanga katangalewo amakhala ndi anthu oti iweyo mwina uli nawo pafu pafupi kwambiri kapena ndi anthu ako amene umadalira o- unayikapo ndiweyo chifukwa anthu oterowo alipo ndipo tisanene kuti mboma la dpp limene lalowayi mulibemo anthu oganiza moterowo alimo chi choyamba chitsanzo choyamba tayamikira kwambiri kuti kabineti yasankhidwayo ndi maudindo ena amene asankhidwawa ndi ndithu ndi maudindo opatsa chidwi chifukwa pali kubalansa nkhani ya region komanso komanso mukubweretsa experience ya anthu amene anagwirapo ntchito maudindo osiyanasiyana ngati a dr mau asaidi a- aluhangawo tikunena a- achaponda mwanamveka koma ena amati Ah, kukanakhala bwino kwambiri eh, eh, ndi inenso ndikuti kukanakhala bwino kwambiri mu nthawi imeneyi kuti zimene analankhula a Mutharika ku stadium zija ziyambeno kukhazikika mu mtima mwa anthu kuti "Ah, mwinadi tikupita kutsogolo kumene sitimva zoti apa pachitika zina zake kaya uyu akulemera mosadziwika bwino anthu okay munthu amene akuganizidwa kulakwa si wolakwa tiye nditsindike pano sindiye kuti munthuyo ampeza wolakwa kapena kuti akusonyeza kuti mulanduwo aka- ukazatha adzalowa ku ndende yayi anthu nthawi zina amatha kutengedwa kupita ku- kuka- kukayamba mulandu pamene ali wosalakwa mwina akuwaganizira molakwika zimatengera khoti liunike ndi kumpasa munthu ufulu kuti iwe tuluka wamasuka kapena iye atakupeza wochimwa komabe ah, kuti zinthu ziyende bwino ambiri ama- timapempha kuti bwanji anthu amene akuoneka kuti akuganiziridwa kuti ndi wolakwa akuyi- akuyankha mulandu bwanji anthu amenewa pa nthawi ngati imeneyi kwasiya kaye pambali cholinga choti athane ndi milandu yakukhoti ija amasuke and amasuke ngati ali osalakwa mwina nthawi imeneyo mpamene nkwayitana kuti tiyeni tsopano tiyendetse chani chifukwa nanga tikunena kuti tikuthana ndi mchitidwe wa katangale tikufuna tithane ndi mchitidwe Yes. komano ali anthu mwina ambiri mbiri ka kabineti ija ikapezeke mwina anthu sindikukhulupirira kuti sananene ulendo uno kuti alekesa 20 koma ndingowapempha kuti apitirize mmene anachokera paja pa 20 amalankhulaso kwambiri Eh, kuti osapitiriza min kuti cabinet, min tionenso cabinet, 40 30 32, iyayi oh, ayi mhm. 20 yomwe ija a Mutharika mmene mja munkachita bwino mupitirize Chabwino. sono musakhale kuti 20 mu akamabwera mwina ka 12 15 akuyankha milandu Ali ndi mabelo. ndi anthu ayamba kukayikirano kuti ah, A- kodi a George Chaima. nkhani yothana ndi katangale ithekadi a, a george chaima ndakuonani mwabwera pa laini pa asanayankhe a Namalomba nkhani imeneyi timafuna mwina ndemanga yanu ndiyotani pakusindika kumene a Mutharika anayankhula kopanga warn anthu amuchipani amene amati tidye ndi nthawi yathu komanso nkhani yolimbana ndi katangale inu kulankhula kwa a president ndi mmene amayankhula mukhoza kuyankhulapo zotani ine ndinganene kuti a president anayamba ndi mawu onena kuti dpp yabweranso mboma mhm koma kubwerako yabwera ndi lonjezo latsopano komanso masomphenya atsopano. Ndikupemphani kuti mulankhule ngati Doctor, mulankhule mwamsanga ndithu koma kukhuza madera ofunikira chifukwa nthawi apa nde siikutilora.
Okay, ndiye amanena kuti abwera ndi masomphenya atsopano kusonyeza kuti akuchita refer back kumene ana- tinalili kapena kumene analili zimene anachita mbuyo zosakhala bwino zawapatsa phunziro kaya analonjeza zinthu zoti sizinachitike pano ayamba kuchita ngati anali ndi masomphenya amene sanakwaniritsidwe ndekuti pano akuyenera kukwaniritsidwa nkhani yakatangale ndi chimodzi mwa zinthu zimene zinkatchulidwa nthawi imene iwo anali mboma ndiye aziona ubwino ndi uipa wake ndiye tsopano kumvera kwa kuyitanidwanso ndi amalawi ndikukhulupirira kuti akuchita emphasize kuti zimene munkaziona kuti sitimachita bwino m'mbuyo pano tikuyenera kuti tichite bwino chifukwa chakuti pangano lathu tsopano silili pakati pa ifeyo ndi dpp koma lili pakati pa ineyo boma langa ndi amalawi ndiye ndikukhulupirira kuti amutharika pano ndi munthu onena kuti ali ndi experience ya utsogoleri wa dziko komanso ndi tate ngakhalenso tikayang'ana pa nzeru tikhoza kunena kuti panopo aonjezera kukhala ndi nzeru zakuya kuposa mmenenso ankayendetsera boma mbuyomo ndiye ndili nacho chikhulupiriro kunena kuti nkhani izi zakatangale a president mutharika sakungonena chabe ndipo chenjezo lapita kwa amalawi alionse kuphatikizira ngakhale dpp nchifukwa chake ananena kuti dziko ili ma- amanena kuti malawi does not belong to the dpp either malawi belongs to us all kutanthauza kuti malawi ndi watonse ndiye Mhm. iwowo abwera kudzalamulira malawi ndi kutsogolera malawi kuti zinthu zakale zimene sizinkachitika za bwino tsopano ziyambe kuchitika posa- posunga pangano ndi kukwaniritsa masomphenya awo atsopano anamalomba ndi nthawi yanu timafuna tidziwe kuti izi zimene alankhula a president izi boma lawo lionetsetsa motani kuti zikuchitikadi nkhani yakatangale ndi mbiri yakale mdziko muno komanso musayiwale nkhani ya belo yanu ili nthumba imene ndakambayi kuti kodi milandu imene ipitirira Eh,
nditero ndatheka imeneyi ndalimbana nayo te Eh, mwalimbana nayo ntolinga Yeah. yangu ntori ineyo ineyo ndikhale kulikuno iyayi Mwina ndiyambe ndi imeneyi, ndiyambe ndi imeneyi nkumalizira kuti kodino kodi zimene zikunenedwazi zichitika e, kumalawi kuno kunakakhala kuti politics ili ngati imene imakhalira maprofession ena kuti kaya ndikudokotala kaya ndiku audit kaya ndiku eh, ku engineering kapena ndikuchani kumene kuja kumakhala ma ethics and ma standards ndipo umakhala kuti iweyo ndiwe profession wa field imeneyo ndipo umayenera ndithu kumatsatira zimene zimachitika mmenemo komano ku, ku politics ku ine sindingayitenge kuti ndi profession chifukwa chakuti kumakhala majerasi kwambiri e, majelasiwa amabwera chifukwa chakuti no anthu amafuna kumapondana kumapita kutsogolo wina kumpondereza nzawo kuti apite patsogolo andale kumakhala competition unnecessary competition Ndu- ndupempha a Namalomba kuti nkhani imeneyi muiyankhe mwamsangamsanga ndikukhulupirira zokuti Iya, mwina mawa mwamsangamsanga, tikhala ndi ndikumamuka tasala ndi kule, ndikumamuka. tasala ndi miniti yokha timalize programu Ndinene- zikomo ndinene chonchi kuti eh, mabelo ambiri amene anthu ali nawo milandu imene akuyankha anthu apanopa muona kuti ku dpp ku ambiri amene anapangidwa target ndi boma ana ya congress party anali atsogoleri athu cholinga chake ndi chani nkhani yake yomweyi kuti ikadzafika nthawi ngati zino anthu azidzanena kuti muli mmabelo mthumba koma kuti uonetsetse milandu yake five years palibe munthu amene wamangidwa palibe munthu amene nkhanizo kumangoononga ndalama za, za boma kutenga wanthu kumapita nawo ku khoti pa nkhani zoti nzo- zongowaganizira za ndale ndiye mwina mwake tichotse ndale kupita kutsogolo chachiwiri ndiyankhe kuti no kodino zimene akunena apresident zitheka ndi zoona apresident ananenanso mu speech yawo kuti you are dealing with a different president Muku- inuyo pano pa president amene abwerayi president uyu ngosiyana ndipo ineyo ndikufuna nditsimikize kwa amalawi ine ndagwira nawo a president kuyambira for the past four years zaka four zapitazi ndi munthu wosinthika ndiye kaya iwe ndi wachipani kaya ndiwe namalomba kaya ndiwe ndani kaya una- unagwira ntchito kapena umathandizira president ukangoba ndalama ya boma ukangoti upange zinthu zosokoneza chuma cha boma ukangoti ukondere ukhale ndi tsankho m'bomamu kapena iyayi upange zosokonekera ndithu upita ndithu umangidwa purezidenti wake amene ali panoyu profesa Arthur Peter Mutharika ngosinthika iyeyo contract yake ili ndi contract ya amalawi osati contract ya ndale iyayi si wa ndale pamene walowa kumene kuja Chabwino. si za ndale iyayi ndikutumikira Chabwino. malawi ndimene choncho kuyankhula kwake nkosinthika zedi inetu ndakuthokozani kwambiri mawu anu omaliza 10 seconds
ife tingofuna kuti amalawi atikhulupirire akhulupirire purezidenti wawo amene amusankha chifukwa amusankha wokha amalawi kuchokera ku nsanje ukafika ku chitipa amukhulupirire ndipo ampatse mpata ampatse nthawi Chabwino. inde pali zofunika zambiri njala eh, forex zonsezo anena kuti zitheka koma nkongofunika kukhala patience takuthokozani kwambiri anamalomba mawu anu omaliza a george chaima ndikupatsani 10 seconds yeniyeni pa zomwe analankhula mtsogoleri wa dziko lino nthawi yatithereratu ine poyamba mawu anga akhale kwa purezidenti kuti akwaniritse chimene achilankhula ndipo kwa amalawi mawu anga ndi akuti tiyeni ta awakhulupirire a president tione mmene ntchito imeneyi akhoza kugwirira pofuna kusintha zinthu mdziko muno zikomo kwambiri uh, wanangwa 10 seconds yeniyeni ya uh, ineyo ndingowafunira zabwino zonse a Mutharika pamene akuyamba ntchito yawo yoyendesa dziko lino koma mwina ndingonenapo mawu amodzi oti amalawi chimene amafuna ndi choti ngati tikupita kutsogolo tiyeni tizipita limodzi sikuti tonse tiyende pansi koma iyayi masitepe azione kuti tonse tikusuntha ngati tikubwerera chifukwa cha zachuma tonse tiime limodzi Chabwino. kupanda kutero ndiye kuti ah, u- mafuno abwinowa adzaoneka kupanda phindu chabwino ndikuthokozeni nonse amene munatenga nawo gawo mu programu yathu ya lero ya kulinji a george chaima a shadreck namalomba wanangwa komanso atolankhani athu jason komanso wezi ine ndi leya malekano tikumane mawa programu ngati yomweyi ya kulinji mwakuma nonse